tili pa page 61 pamene akunena kuti kuchokeranso mmasunna audhu attaslifu mukamapanga udhuwo e, mudzipanga katatu katatu ngati kusamba mmanja katatu katatu kuchoku cha mkamwa katatu katatu e, kusuka mphuno mwanu katatu katatu pamene mukusambisa nkhope katatu katatu mukamasambisa mkono wa manja wa manzere katatu katatu mukamapaka pamutu katatu katatu pamene mukufuna kupaka mma, yani, mmakutu mwanu katatu katatu mukamapaka mmiyendo mwanu katatu katatu eh, at-tathlithu kupanga udhu katatu katatu akuti no yani ai tathlithu kulli min alghasli walmas-hi eh, kaya mukusambitsa ziwalozo musambise katatu katatu kaya mukuchita kupukuta ngati mmene tidafotokozera kuti mutu umachita munthu kupukuta upukute katatu katatu wattakhlilu kaya nthawi imene mukulowetsa zala zanu mu zala za mmiyendo kuti mutsuke mkatikati mwa zala za mmiyendo zanuzo yani muzipanga zimenezo katatu katatu waddalku pamene mukuzinyula muzinyula katatu katatu wasiwaku pamene mukupanga mswaki katatu katatu wa dhikru wad dua akuti mpaka naso pamene mukupanga mazikiri komanso mpaka na pamene mukupanga madua zimenezo muzipanga ndithuli motero katatu katatu Aa, munthu amene akufuna kuona zimenezo akaone unzur nihayat almuhtaji lirramli mukaone ah, buku lija nihayat almuhtaji la imamu arramli

e, mutuwo upukutidwe katatu kabaqil a'dha'i ah, ngati mmene mm, timapangira ziwalo zina zonse akuti undhur sharh muslim lilimam an-nawawi mukayang'ane buku lija sharhu ah, muslim lolembedwa ndi imam an-nawawi ndipo paka pa mutupo osapaka kamodzi yayi muzipaka katatu katatu zimenezo

akuti kuchoka pamenepo wamas-hu jamii rrasi ndi sunnaso munthu kupaka mutu wako onse pamene mukupaka mutumo eh, nthawi imene mukupanga udhu muzipaka mutu wonse ndi sunna lilittibai akuti zimenezo ah, potsatira sunna ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khurujan min khilafi man aujabahu e, komanso pofuna kutuluka mu yani kuyankhula kumene adayankhula anthu ena kunena kuti ndi wajibu e, kuupaka mutuwo wonse ndiye ndi sunna yani mutu wanuwo mudziupaka wonse nam akuti zimenezo wal akmalu yani zokwanira bwino kwambiri kapena kuti no njira yabwino uh, method njira yabwino imene munthu angagwiritse ntchito pofuna kunena kuti no mutu wakewo aupake onse ukwanire madzi bwinobwino akuti wad'u musabbihataihi ayike zala zake ziwiri za mkombaphalazo ala muqaddami rasihi e, pa chipumi chakecho E, zala zake ziwiri za mkombaphalazo adzikumanise pa chipumi chakecho naam wa ibhamaihi ndipo zala zake ziwiri zikuluzikuluzo ala swidghaihi adzike pafupi ndi makutu ake awiriwo e, thumma yudhhib kenako akuti adzayendetse bihima zala, zala zake ziwirizo za mkombaphalazo man zonsezo pamodzi

azabwezenso manja akewo yani ngati iyeyo ali ndi tsitsi ya tsitsi limene yanqalibu likhoza kumatembenuzika Ah, kuti pamenepo wala yustahabbu raddu marratan thaniya e, koma zimenezi sikuti ndi sunna kuti no munthu yani akayendesa pamenepo ndi abwezeresenso kachiwiri zimenezi kuti sikuti ndi sunna iyayi kungofuna munthu ah, mwina kuonesesa kunena kuti no madziwo mmutumo yani agunda makona onse naam akuti fa in lam yakun sha'ru fa in lam yakun lahu sha'ru ngati mmutu mwake momwe mulibe tsitsi lina lililonse yanqalibu limene likhoza kutembenuzika lisigharihi chifukwa choti tsitsi lomwelo laling'ono ling'ono kwambiri au litulihi kapena tsitsi lokutheka lalitali kwambiri lagwera ku nkhongo uku kapena eh, tsitsi lalitali kwambiri fala yaruddu ameneyo asabwenzenso ayi naam akuti thumma mashu jamii ludhunaini komanso sunna ina eh, ndi kupaka makutu onse awiri dhahirihima kunja kwa makutuwo wa batinihima eh, komanso ndi mkati mwa makutuwo bimain jadidin ndi madzi anyuwani wadhahiru akuti zimene zizoonekera mayali ras yani tikamanena kuti kunja kwa makutu ndikuja kumene eh, kuku- kukugundana ndi mutu wanuwo kunja kwa makutu kumeneko walbatinu eh, ndipo tikamati mkati mwa makutu mayalilwajhi ndikuja kumene eh, ni ku- ku- kwa- kwagundanizana ndi nkhope yanuyo tikukhulupirira kuti zimenezo ah, wina aliyense akumvetsa bwinobwino ndiye kutenga madzi anyuwani ah, ndikupaka bwinobwino ndithudi makutu athuwo naam

akuti ghairi mai rras posatenga madzi aja amene tagwiritsa ntchito eh, kapena posawerengera kupu- kupukuta kumene tapukuta makutu athuwo chifukwa cha kusuka mmutu wal udhunaini komanso posawere- posatengera ku, yani, ku, ku, ku, kusambisa kumene tasambisa makutu aja kunja ndi mkati mwakemo yani mphanga za makutuzo akhale madzi anyuwani akuti falau masaha simakhaini bimai ludhunaini eh, ngati iye angagwiritse ntchito munthuyo kupukuta mabowo ake kapena mphanga ziwiri za makutuzo pogwiritsa ntchito madzi aja amene iye amagwiritsa ntchito pofuna kusuka makutu ake awiriwo haswala lahu aslu sunna amene tidzamuuza kuti ati sunna pamenepo ah, yatheka mulungu subhanahu wataala adzakupatsani zabwino nam akuti yu- wayustahabu takhlilu lihiyati lkathifa ndiponso zimakhala sunna eh, kupesa ndevu zimene ndi zambiri akuti wayuhsalu takhlilu ndiye kupesa kumeneko kumachitika bi ayi kaifiyatin kanat munjira ina iliyonse imene munthu angagwiritse ntchito ah, yoone- yoonetsetsa kuti pamenepo iye akukhulupirira kuti no yani wapesa sisi lakero zimakhala kuti pamenepo zatheka akuti wal afdalu koma zimene nzopambana eh, kaunuhu bi asabi'i yumnahu munthu agwiritse ntchito zala zake za mkono wake wa manja min asfali lihya agwiritse ntchito kuyambira kunsi yani kwa ndevu zakezo maa tafriqi al asabi ndiponso zala zakezo azizisiyanisa kuzitambasula ndithu ku kuzitambasula zala zakezo bwinobwino wa an yakuna bimain jadidin ndiponso pamene akupesa ndevu zakezo azigwiritsa ntchito madzi anyuwani ghairi mai ghaslil wajhi asagwiritse ntchito madzi aja amene akusukira nkhopewo achite kutenga madzi ena apaderadera ah, nkupesa ndevu zakezo bwinobwino fa an anas bin malik akuti kuchokera kwa imam ah, kwa, kwa sayidina anas mwana wa malik radiyallahu taala anhu

achikatocho kapena madzi akewo ndi zala zakezo kunsi kwa chibwano chake mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhallala bihi lihiyatahu ndi kumapesa nawo madzi amenewo ndevu zakezo kumalowesa mkatikati mwa ndevu zakezo ndi sunna zimenezo si wajibu ndi sunna zimenezo waqala ndiponso adayankhula choncho kunena kuti wahakadha amarani rabbi azza wa jalla

imamu abu dawud adailandira hadithi imeneyi ndipo sadatiuze kuti hadithi imeneyi ndi dhaifu waisnaduhu hasanun ndipo sanadi yake kapena cheni yake azibambo amene adalandira hadithi imeneyi ah, ndi yabwinobwino au sahihun yabwinobwino naam akuti zimenezo mukafuna kuona ah, mukaone mbuku lija la majmuu la imamu ah, annawawi tiyimire pamenepo pamene ti- ku- kufikira pamene tikhale tikupitiriza kulongosola zokhuzana ndi masunna ah, amene amafunika pa nthawi imene munthu akupanga udhu